S'amigu. Est importanti a tènniri unu amigu, sempri, in dónnia tempus de sa vida, agiudat a cunfrontu e bìnciri un'isfida, poita custu est una cosa gratziosa de aguantai cun amori, pretziosa, narant is antzianus e su diciu antigu, cumenti su croxu forti de sa mata. S'amigu est acanta po si cunfidai, chistionai de segretus, arriri e giogai. Puru cando est a solu o in maladia, donat cuntzillus chentza de timoria e ascurtat beni cun seriedadi intata. Impari cun s'amigu si andat atesu, in cambarada manna si fait alligria, papendi, bufendi in sana cumpangia, contendi contus de ominis e animalis, de fatiga, traballu o feminas fatalis, setzius a calincunu logu in mesu. Cun s'amigu si finit de abarraie solu, bastat chi esistat custa bella figura po momentus de prexu e de cultura, fidendusi sempri, cun veru arrispetu, contendi arregodus becius in segretu e po totus est prexeri, unu consolu. S'amigu onestu no si tradixit mai. No si scarescit, ne in s'ierru ne in s'istadi, poita est unu cumpàngiu, unu fradi, in d-una die de tristesa e dolore a intru, naraus, aguantadiddu bene a istrintu, amicìtzia sintzera no dda pagat dinai. S'amicìtzia o s'amistade, cumenti si narat in medas logus de s'ìsula nosta, est u' antru valori mannu de sa cultura sarda. Is sardus si ingeniant sempri po agatai ocasionis po essi in cumpangia e, cumenti traballant sa terra cun cura e cun passioni, generalmenti diaici si impeniant po is amigus puru. Est diaici? E est pròpiu aici, in terra nosta, in Sardìnnia, tenit unu valori meda importanti s'amigu e s'amicìtzia. Custa est una cosa chi su prus de is bortas incarrerat de piciocheddus e chi sighit a pustis po totu sa vida, po annus, annus e annus. A bortas est cumenti unu de famìllia e impari s'arrispetant, s'agiudant, no si faint sa furca de pare pari. Difatis su veru amigu, narant, si bidit candu s'atru tenit abisòngiu e cussu si fait agatai prontu po agiudai a s'atru. E cumenti narat sa poesia, apuntu, s'amicìtzia sintzera no dda pagat dinai. Tenis pròpriu arrexoi, no dda pagat dinai. Ma is sardus meda 'otas no abarrant frimus, no abarrant sempri in sa bidda innui funt nàscius e crèscius, meda 'otas si ndi depint andai po motivu o po s'atru, cumenti eus giai nau in cancu'antra poesia. E ita sucedit a s'amicìtzia candu unu si nd'andat, cumenti si fait a allogai u' amicìtzia? E custu est unu bellu pentzamentu, poita ca est propriu berus, nci funt cosas medas importantis in sa vida, cumenti podit essi sa salludi, sa familia, su trabballu chi si permitint de bivi beni. Ma puru a tenni un'amigu serbit a onniunu de nosu, poita cun s'amigu cresceus, cun is annus, Giogaus, si spassiaus, si pratzint prexus e doloris e onniunu s'agiudat de pari pari candu serbit, chentza de nisciun'interessu, e in Sardinnia custu est unu valori meda mannu a s'amicitzia, e candu unu mancat poita ca si nd'andat de sa bidda po circai traballu, poita me i biddas nostas est sempri stetiu aici e su traballu est sempri stetiu pagu e unu est custrettu a si nd'andai in continente o a s'esteru puru, E torrat a bidda sua mancai unu 'otta s'annu chi no 'e de prus, a aghetai is parentis e is amigus. E custa amicizia nascia de piciocheddus non acabbat mai, poita in sa cultura nosta durat po totu sa vida, eccu poita ca s'amicizia anch'e nosu est cosa meda meda meda sentida. Biu ca as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandi Editore in su duemiladixannoi, Liggi·sì cancu bellu diciu chi cratzit beni cun custa poesia. Ah dicius ci nd'at medas e po custa poesia puru u diciu chi ddi poit dexi poit essi, Mellus bastonadas de amigu, Che lusingas de nemigu. Castia, su conzillu bou est sempri mellu a tenni genti onesta a fattu, a no? Est propriu berus, poita ca s'amigu narat casi sempri is cosas a faci, po no nai sempri, mancai calincuna orta poit essi pagu agradessiu o segament'e conca, ma ddu fait poita olit beni a s'amigu e ddu olit agiudai e mancu mali ca fait diaici. Po custu tocat abarrai atentus a is lusingas de atra genti chi mancai no ndi ddis importat mai nudda de nosu, ne de s'agiudai e cumenti nai atentzioni a is falsidadis de callincunu poita ca a chi no ndi dd'importat nudda de nosu ddu fait feti po interessu e no certu poita ca si olit agiudai. E po custus amigus onestus u diciu ddu teneus. Unu poit essi Oi a mimi e cras a tui. Ma po cosas bellas o lègias. Est unu modu de nai tra amigus candu si 'olint pratziri calincuna cosa, siat po cosas bellas, ma a su pròpiu modu po cosas tristas o de dolori puru, ma sempri agiudendusì, arrispettendusì. gosendi o sunfrendi impari insomma, siat po cosas de familia o de saludi o de traballu cun s'agiudu torrau o de cosas de papai o de bufai chi s'unu donat a s'atru, est comente candu me is tempus antigus, e callincunu ddu fait ancora, si bociat su procu in domu, candu si fadiant mandadas de sa petza a is amigus e a su bixinau, e custu fiat unu giru po totus, s'agiudai de pari pari fra bixinau, ma. Specialmente fra amigos. S'agiudu torrau insomma. Ma is amigus sempri aici onestus e bonus funt. Eh! Sempri sempri no at essi sempri aici poita ca nci nd'at de onnia manera. Su prus funt bonus poita chi unu si scerat unu amigu pentzat chi siat s'amigu bonu. E unu diciu chi ddi podit ma custu est prus po arriri chi no po beridadi est chi arruit in poboresa perdit onnia amigu. Balla però custa est s'arratza de amigu prus leggia eh! Custu diciu est prus cumenti fia nendi po arriri che po beridadi, a su mancu me is biddas de sa Sardinnia cun sa cultura chi teneus nosu. Candu unu arruit in disgràtzia o poboresa po unu fatu chi dd'at cambiau sa vida, insandu su veru amigu no ddu lassat solu, poita propiu insandos tenit abisongiu de agiudu po si ndi torrai a stantaxai. Su chi si nci stesiat de unu chi est arribbau in disgrazia no est de siguru un'amigu ma un'omini interessosu, ma custu cumenti fia nendi no fait parti de sa cultura de sa Sardigna nosta est totu atra cosa. Est propriu de aici e intzandu arregodeusì sempri de s'agiudai de pari a pari cun is amigus nostus ca immoi si narat su karma, Però, po is sardus est sempri stètiu s'agiudu torrau. E quindi, aguanteus strintus totus is amigus ca faint parti de sa vida nosta, impari a sa saludi, a sa famìllia e su traballu. E quindi, sempri cun is amigus, sempri impari po totu sa vida, ca fait prexeri a totus. E certu, e intzandus s'atobiaus a su prossimu episodiu e gratzias a totus po s'ascutai sempri.